eziokwu banyere ihe ka taa ka ghara ịgafe nke taa ị ma ihe a na-eme asị o ee o nwere mgbe anyị gara ebe anyị gara ebe a mgbe anyị na-ekwu okwu before esi na m lụpụrụ m lụpụrụ alụrụ di na mba ọ wụ ihe a ka anyị na-ekwu taa hmm. mhm. isi na ịlụ di na mba ịlụ hmm. nwaanyị na mba hmm. kee ọghọm dị ya kee uru dị ya tupu anyị ebido biko because ị ma o nwere ndị ga just bido ha na-awonder ndị a kwa ndị ole eh. onye wụ these three musketeers dị here so aha m wụ Mrs. Chidera Duru ụfọdụ n'ime unu ma as Miss V. ọ dịghị mkpa nwanne kpọọnụ m Chinwe mana ike adịghị m ike nkọwata adịghị m. O tinyere Mrs.
What, what, what is happening? Uh, ah, ah. Mrs. aha dị I belong to Jesus. Okay. Aha m Chinwe please. Yeah. aha m bụkwanụ Ada Ada. Okay.
Mm. Some days ị wụ Mrs. Enwere m alias wụ Ada Ada. Aha m bụ Mrs.
Adaora. Nwankwo. Wow. Alias Ewe. Ada. All right. Unu ewela iwe, m ga-achọta Ada ma chọta alias. Before before anyị emecha ihe anyị na-eme na di anyị ma chọta Ndị Ada. Alias. Ịlụpụ di n'ama. Unu si na m lụ na alụrụ m di na alụrụ m di na mba. Awụ m onye Ụmụahịa unu ga-ege ntị. Awụ m onye Ụmụahịa lụọ di na Anambra, Oraifite Anambra, a sị na alụrụ m di na mba. Ọ bụ the thing. M lụzi awụ na m lụziri onye French ya wụ ya wụrụ gị. Ya wụ mba mba.

lụọ onye yoruba ma ọ lụọ onye hausa ọ lụọ onye onye french mm-hmm. onye united states ya wụ mba ka wụ ezigbote mba mana cherekwa nụ ka m jụgodịnụ ka e si alụ di na mba eh. ị ga-alụ di na mba nga mụnwa chidi a prayer point nne m mgbe m na-eto mgbe m ka na-agba agbọghọ eh. a sị na m ma-alụ spanish amaghị m ihe why but I decide na mgbe ebu nke oge gole nyere m ụmụ m English names eh, even mgbe a na-eme a na-eme ihe eh, ka a na-akpọ eh, cyber cafe emeghere m email address Cordoba Escalante nwanne ahụrụ m ndị spanish ahụrụ m spanish lụọ
m ga-alụ onye mba ah, ah. mm. mm. onye mba

ndị a Mm. ọ ihe ị ga-edinwu Mm. ọkwa ị ghọtara so Mm. amaghị m ma m ma-anụ onye yoruba amaghị m ma m ma-anụ onye awụsa Mhm. mana o dependịrị otu mụ na onye ahụ si Si wee ma kpaa, ọ bụrụ eh. na mụ na gị na-akpa ọ Ehe. bụrụ na anyị akpachago abịazie Mm. m nee m nee anya m sị onye a chọkwanụ ịnụ m ma m ma Mm. anụnwu ya m nee anya ma m ma-anụnwu gị

moon um, that doesn't have the same faith with me. Oh, that's okay. the only thing we are saying at my okay, okay. That is the only problem. Mana ọ wụzikwa nke i si Katsina steeti mana eh. mba gbasa m ọ gbasaghị ebe i si. Ọ makakwa nwa na onwe m mgbe m toghị mmadụ gwakwa m na aha ya wụ Tunde. ịbịakwa ka kunle nwa mana in the point ị gwala m tunde na kunle mụ na gị ihe ọbụla ọ ga-awụ ga-awụ hello hi how are you nwa ihe m chọ wụ na be m m nọ na be m ama m na ọ mm. dịchakwa mma o mm. mana otu m si chọọ ya mm. m nọ na be m mụ na di m na-akpakarị anyị na-ekwu ihe ịma ihe anyị ga-anụ mm. ụmụnne ya bịa na-ekwu ha ekwuo ya n'English m anụ mm. ekwuo ya n'asụsụ m anụ mm. ị ghọta achọghị m ịnọrọ m nọrọ nga m nọ mmadụ na-ekwu okwu m na-eche o oh, ihe o kwugo gbasara m ọ gbasa m ị ghọta so I feel na before mmadụ alụọ di na mba ị ga-ajụkwa onwe gị i nwekwa the patience ime ihe dị n'ime ya ime ihe dị n'ime ya ehe i nwekwa the patience n'ime di because ihe dị n'ime ya dịkwa ominimus
ọwụwụ na akụkọ ihe mm. onwe ihe mere onye onwe onye m ma eh. ọ nụ di na mba mba bụrụ ebe because mba definition mba dị karịa okay mm-hmm. so ma di ya mara asụ Igbo ya mm-hmm. na-asụ Igbo mm-hmm. o wee mụọ nwa you know mme ya bịa ọmụgwọ mma di ya bịa ọmụgwọ mgbe mm. ah, ah. isubiri

akwa ị ghọtara and mme ya Mm. ị maalanụ onye okenye ị na-agwa ya okwu ị ga na-agwa ya n'igbo ee ị ga na-ekwu ya n'igbo aha. akwa ị ghọtara so ha na-asụ igbo mma onye nke eche na Na Onye eji nwa ka a ya- na-agwa. ya ka a na E- ozugbo eji nkeji ya kwuru. akọ akụkọ Mhm. akwa ị ghọtara Mhm. onye nke a- ha wa na-asụzi nke ha ndị nke eche na-eche ha na-akọ Na-akọ akụkọ. Nna, ihe kwesịrị ịbụ Tigba. ee ihe Mm. kwesịrị ịbụ Ihe kwesịrị ịbụ ụka. ihe ọma Ehe. bịa pụwa ụka Dapụ ụka. And ihe ihe ihe socha bute ha bụ na em, onye onye ha kpọsara n'ụlọ Ee. na-enyere ha aka eleta nwa Aha. ha bịazie o- em, nke ọzọ bịa ọ jụọ onye nka ka Mm. ihe ndị a kwuru Ị ga ndị akwụ. Nnukwu a- Ọhịa na-ebu. Ya wụ nghọtahie, ya wụ nghọtahie. Nghọtahie, Ịlụ di. Mm. Ee, Ọghọm nọ n'ịlụ di na mba. ọ ya bụ Echi e wepụ ihe a n'asụsụ. Mm. Nri ha kwanụ.

dị nri mm. but onwe onye ọzọ onye dịka gị na-enwe ike ịlụ so ọ dị ino ọwa everybody ga-alụ onye onye onye onye for me nri ahụ ka a-cause problem because uh, onwe mba onwe ebe e dere ya na na ihe ị na-eri ka m ga-eri onye ga-esi ịnụkwanụ onye onye na-amaghị esi nri ka ekuru ya esi ugbu a even alụrụ m onye Igbo na di m ana-eri ihe ọbụla na-alọ alọ Oh, okay. But ụmụ ụmụ m like ya. Na-eri ihe alọ alọ.
So mm. do you understand? So anytime now, mm. m na-eshi ihe ọbụla na-alọ alọ, m na-eshi something else that di m ga-eriwu. Mm. Because it's a package. You understand? Eh. No, that's the compromise ihe gị. Yes, Because ọ bụ that na oh, ọ bụ onye onye Yoruba ka m lụ na ọ eh. onye Awụsa ka m lụ. Ah. Mma bịa riwe

so so ọ sị na ebe ahụ a na-ekwu nta na-ekwu imo Mm. mpa ya sị ị dị sure Mm. n'ike N'ebe a ebe ka ahụ ije. ife ozi Mm. nekwa nekwa ebe a niile Mm. nekwa ị mago ọ sị mba na onye a na o Mm. nwere ezigbo N'ọkwa ọ ọrụ chọrọ o ịlụ. nwere- ee, na ọ ghọtara ya nka nka nka Mm. so ha gịnị nụ ya bụ nwata nwaanyị Yes. mpa ya sị ọkwa

maybe ị ma ụmụ nwoke eh. ụmụ nwoke abịa ha bịa ha dị ị mago ha na-alike ihe ndọga eh. ha na-adị very stubborn eh. o nwere ike ha sị na ihe a okwu m you defile me nke ahụ dị personality issue ọ ihe e ji na-ajụ so o nwere ihe ọzọ dị onye papa ya hụrụ because you dey realize na ọ na onye mba hmm.

ị sị ehe ị sị anyị niile wụ one then mmadụ chọ ịlụ nwa gị or mmadụ chọ ịlụ gị ị sị o oh, ya lụkwala onye ka ya lụkwala onye ka mana unu ma oh, mhm.
that even within Igbo land eh. o nwere ndị na a na-ekwe a sị gị a sị gị ee eh, mhm. ị wụ ndị Ọlụ ha ndị aka ntụtụ iwu ide achọrọ m ịlụ onye Mbaise ha ndị anya anya ha dị n'elu ha asị i ji ata oke oke mile James dị ka m oh! mụnwa na-ata oke o nwere ike o nwere ike nna nna unu tara oke during the war o oh. o nwere ike nwere ihe mere during the war for survival o nwekwa o nwere ndị anyị nwa hmm. a sị ndị ojota ụzọ atara oke atara m ngwere

lụọ onye yoruba first of all gị ga mee experience culture ndị yoruba first first ọ wụ na ị wụ onye na-asị hello ma'am good afternoon ma'am ị ga-aga mụọ otu e ji amakpu ala olee otu o shi wụrụ uru echere m na chikwudi that n'ime eh, ụmụ ụmụ eh. unu ga-enwe the eh. best of both worlds ị na-ekwu ị na-ekwukwa ịmakpu n'ala otu i si makpu n'ala wụrụ uru taland la take it off take it off so yes i feel like ị bịa ịlearn culture ndị ọzọ mm. otu ha na-esi eme ihe otu ha na-esi eme nkele otu ha na-esi akpa agwa mm. ị ghọta ehe i feel that ihe ndị a wụ uru just like you said ụmụ ga-enwe best of two worlds gị mụọ nwatakịrị ọ na-asụ igbo

o nwee o nwee ka o si adị especially ọ bụrụ na ị ma na unu na-ebi na unu ya ebi ebe ahụ o ga-ebi ebe ahụ o nweghị gbasara unu mm. gbasara ihe village mm. ọkwa ị ghọta o nwere ndị ọ wụ ha bata ọnwa disemba eh. anyị esi nke anyị eme nke anyị eme nke eh. ọnụ onye igbo ị ga-ama na ị nwere ike ịga ị ga tinye ị ga-enyere aka ebe a ị ga-eme nke ịmago eh. ị gata obere obere ozi uh-huh. soro ha na-eme ihe na uh-huh. mana onye mba ya ama onye mba ya na-ajụ ka ha nọrọ ebe ahụ ha na-eme ihe o nwere ka na-akpa nkata Mm. Ọ chere ka ga-efeel m jụọ gị left chere out. ka m jụọ gị Mm. hapụ Abụghị ihe ọta. left out a now akpọje gị be di gị now Mm. sị gị okay anyị anatago Christmas Mm. sị ngwa ee Christmas eve Mm. kee ihe anyị na-eme kee ihe unu na-eme Okay.
Ọ depends. Christmas gịnị?
eve

we are saying that ị ghọta mm. so maybe ụbọchị abịaga mm. a na-emegbu gị a ga-emegbu gị times two ma ị wụrụ onye mba but ị wụ onye na onwe ha na-akpọ gị ndị ebe unu ha ga-ahụ ndị a na-akpa nkata eh. until ị mara ha okay ka m sị na ịlụrụ onye ugwu mm. asị gị na ịlụrụ onye mba ka m sị Benue asị eh. ah, ị hụrụ nwaanyị Wawa

akwụkwa gị ee eh, Chudubem ọkwa attraction ahụ a nụrụ ide hmm. ọhala kunle kunle m sị mba because achọrọ m onye mụ na ya na-aza mba ka Mustafa ga too far hmm. na gị hello m na gị she ehe so but ihe m chọburu ihe m lụgaji achọrọ m onye mụ na ya ga-esi sụkwa hmm, asụsụ Mm. asụsụ adịka gị mkpa nna anyị nụkwa a na-amụ asụsụ ahụ a na-amụ ya ịma chere ka ngwa ka m jụọ unu cherenụ ka m jụọ unu chere unu jiri nwayọọ ka m jụọ gị e, mgbe e kere gị gị na Chineke ọ nọ sị bịa olee ebe ị si ị ga-esi ị ga-esi ugwu ka ị ga-esi Yoruba ka ị ga-esi

unu mechipụ ọnụ mechipụnụ ọnụ because ihe mmadụ abụọ na-akọ a nụ ma ghọta ma onye ha na-akọ onye nke onye nke asụrụ si asụsụ onye nke akọrọ si nri aghọta ihe ndị a na-akọ biko na adị m sure adị m sure that na unu o nwere ndị o nwere ndị nọ n'ogbe ga-aghọta ihe m na-ekwu mm.

nke dị na Aninri local government Enugu state onye na-abụrọ onye Igbo m ga-alụkwa onye na-abụrọ onye Igbo ma ọ dabara mụ na na-abụ ọfụma

Eh, afa m bụ eh, chief Igwebuike Machi esi m from eh, Anambra state Ayamelum local government Ifite Ogwari na Ayamelum ma anụkwana nwaanyị na-abụ anụgo mmiri na ofu na anwụ ee a sị na m anụbere mụnwa na onwe m n'obi nke mụnwa achọkwa m ịnụ onye na-abụrọ onye Igbo onye mụ na ya na-anara asụ ofu asụ ọ dịghị m n'obi ịnụ ya kama enwere ike ịnụ from ebe ọbụna bụ ana Igbo
ndị ọma ụnụ ahụ n'anụ mhm. na jagwada ntị isi mmadụ abụọ na na-atọ
onye ke ndị ole ihe ahụ mba ihe a at the end of the day wụ gịnị nghọta mee ihe onye gị na ya na-enweghị sense mhm. gbapụ ọsọ onye a wụrụgodo onye Igbo wụrụ onye Hausa wụrụ onye Yoruba mhm. the same thing

biko by all means lụọ di gị na mba mm. ihe ihe ihe dị important wụ na ị likiri onye ahụ onye ahụ wụ mm-hmm. ezigbo mmadụ mm-hmm. eh, na-akpaso gị ezigbo agwa na-akpa agwa ọma family ị lụbara n'ime ya ezinụlọ gị nabatara gị because ọ dịkwa oke mkpa ị sị oh it's me and my mm. husband and uh, ofu onye na-alụkwa nwaanyị mm. ị lụọ ị ga-alụkwa the whole family so ọ ga-akara gị mma mm. ị ga-amata anabatahala gị ọ dị ọ mataghị onye ị lụga by all means nne m lụrụ gawa mm-hmm. Mm-hmm. so ịhaipụ gị no when i convince them ah i did not confuse them because ihe ha nọ na-agọ a na-akọ ya na gị na nwoke bicycle ugbu a na ha hụ na ga-ewu gịnị eziokwu in the matter eh.
but ka m jụ unu nụ na family unu onwere onye n'ime unu lụrụ di na mba like mba ofesi or mba yoruba ọ ka anyị jụrụ mụwa kara ịlụ but ekpere ekpere nne m ekwe m enwere onye lụrụ di na lụrụ nwaanyị ah, mba ofesi maka ah, nwata nwaanyị ahụ bụkwa ezigbo mmadụ mm, that's nice nwanne m nwoke too ọ lụrụ onye yoruba

na-act na gịnị Nollywood Okay. ee wait Okay. asịkwa m aha ndị Igbo na unu ga-akpọrọ m eh, m otu English name sị m ọ wụ You're a minister of enjoyment. ise
ngwa anyị ebidola aha ndị Igbo na-act na Nollywood ka m ebido with my mama Patience Ozokwor Nkem Owoh. Chiwetalu Agu. Chinwe Owoh Kanayo O.
Kanayo.

mm-hmm. and ọ wụrụ na o nwe okwu unu chọọ ka anyị kpaa o nwe ihe ọzọ unu chọọ dị mkpa ka anyị kwuo unu gwa anyị nyenụ anyị feedback na comment section ka anyị kwuo ya maka na ọ ihe anyị nwere nga anyị bịara ịgwa unu gịnị ihe bụ gịnị eziokwu
ngwa ndị be anyị ah! ọ mega onye ọ dịgo ka ọ ya-adị taa ka ọ dịnụ ka ọ dịnụ mm-hmm.